don a tɛ maliba na tɔgɔ koman kulubali ko ale dɛsɛdi bidise bamakɔ nin waati a ye kunta wɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ n'o ye tari bɛnkan mali vz bɛja kosɛbɛ b'a fɔ u ye tofe ta adama saɔn a ɲɛna kuma kulubali aliz don a ye baraba kɛ mali ye o kɛra dɛ a ku duman fi a kɛra a taara ku san di o kɛra
A ye kɔrɔsan di mali ma fanga bɔ la ka kudafifu fi fi kato masi gɛlɛnman baw i n'a fɔ kamalenri isubi olu fi fi a dɔgɔ dɛ n'u ye kuma kulubali ale nisɔn a turufe sɔrɔ la ko a ko di ala bɛ fɛn sɔrɔ turufe la bɛɛ di jsiw ma psi ma ko psi ale de ka bara kɔnɔ ko ko ali di a ma e t'a fɛ n'o sifalen de de ta kosɛbɛ k'a nin bɛɛ di jsiw de ma O tuma an y'a minɛ n'an bolo fila ye a b'a mérité bura koman kulubali maa don kana filɛ ni jɔyɔrɔba la ta bura n'i ni koman ye ɲɔgɔn ye a b'a a bɛrɛ bɛ ka jigin fo fɛn b'a yɛrɛ a bɛ a bɛ duguma majigin ni sabali min bɛ koman la en tout cas bura an b'a fo vraiment a ye reconnaissance kɛ ka ɲɛsin journalistew ma o fana diyara an ye a delila ka ne tan mobili la ne ka moto la a y'a fɔ ɲɛna o a delila k'a baro bɔ ɲɛna o nka a tun t'a dɔn a t'a dɔn a t'a dɔn k'e yɛrɛ don yɛrɛ a t'a dɔn accident de kɛra accident de kɛra après k'ale nana a ye ko ko Burama don ko aa a bɔra ta a bɔra ta Kulubali i ye kojugu kɛ dɛ o tuma Bura an b'a fo vraiment a ni trophée a ni nin ka kan Koman ni fɛn ka kan mun tɛ nin ye Bura a ka carré kɔnɔ mɔgɔw Sidi vraiment u ko an k'a fo awɔ u y'a fɔ ɲɛna ko an k'a fo k'a bɛ wuli ka jɔ min ka carré kɔnɔ bura mhm. a ka sigida la vraiment an ka a dɔw yɛrɛ fɔ hali pavé filɛ yɔrɔ in na ye Koman ka wuli ka jɔ don pavé ka pavé da carré kɔnɔ a ka wuli ka jɔ don mhm. mali anse bura ka projet monté commune 1 k'a sɔrɔ ne b'o fɔ bi c'est grâce à Koman Kulubali. An bɛ don Jeux olympiques la 2024. O bɛ kɛ. An ka fédération premier vice président n'o ye Musa Sylvain Jakite ye. Papa Nicolas. Waati in na a bɛ Paris.
ɔ mun ye eh, faransi ka commission de organisation mhm. n'o ye jeux olympique ye kosɛbɛ paris paris 2024 awɔ olu de y'a wele ka taga tabarikala a taalen mhm.
a ma dan ani commission a n'olu ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn ma abada a y'a lajɛ ani mali consulat mhm. consulat général awɔ paris n'o ye musa kojo kosɛbɛ kɛ donc a n'o ye a n'o ye ɲɔgɔn ye baara bɛ se ka sigi cogoya min na an ka équipe nationale U23 u bɛna u u bɛna bila yɔrɔ jumɛn ani yɔrɔ jumɛn ka kan kosɛbɛ ani u ani mali consulat u kumana nin ko kan labɛn bɛ kɛ cogoya min na pour que mali an bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ nin jeux olympiques kɛnɛ kan u ye labɛnw sabati n'i y'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ ani mɔgɔ min fana tila ka kuma kosɛbɛ président du haut conseil des maliens de france Ɔ n'o ye jara tari ka kuma senfɛ jira fɔ mali minnu bɛ faransi aw u bɛ se mobilisati cogo ka epte kosɛbɛ an bɛ kunta sɔrɔ cogo min na a bɔ sa ye musa si jatela a a kunda man kan ma ale ni pacɛ o kulomɛ kosɛbɛ mali kan ka taa tile tankɛ eh, n'a b'a fɔ ma stage mhm. stage bloqué stage bloqué awɔ yanni u ka taa Paris kosɛbɛ wa premier match u kan ka jouer contre Israël ayiwa ɔ yanni o cɛ mhm.
u bɛ taa Man de ka taa tile tan kɛ a t'o installation lajɛ k'i t'i ɲɛ da o kan kosɛbɛ donc euh, vraiment nin ye kunnafoni duman ye kibaruya ɲuman ye nin ye dɛ a kɔni a yɔrɔ bɛɛ a tɛmɛ o tɛmɛ a ko Bavieux ka k'a bɛ Bavieux ka ci de la a b'o fana ka ci de la koyi Bavieux a bɛ fɛn o fɛn de kɛ Bavieux y'a bɛɛ don a da a y'a bila a bɛɛ la o ka ɲi An bɛ to kunnafoni na o bɛ kɛ an bɛ taa gine konari laginɛ wa min ne ye waatiya ase ko sokɛ u ko an tɛ faransɛ u y'a labila e ko wari bɛ gine tɔn fu bɛ taa an ta an kolo tɛ kolo ta
e ka manjuru kɛ ne ka gfa bi te laminijɛ k'a to ɲɛnaura a bɛ min ta kalo la 17 mille euros euro wari waa tan ni wolonwula mɔgɔ ka converti c'est des millions bura la Guinée balontan u b'a la ka taa de koyi u b'a ka taa tiɲɛ la ɛɛ ɔ Wakriya AC u ka entraîneur français kosɛbɛ n'o ye Benjamin Le Rest u y'a labila a ye kalo tan de kɛ équipe nin kunna kalo tan senfɛ y'a labila pour insuffisance de résultat wajibi u bɛ douzième place de la championnat la u jɔyɔrɔ man ɲi donc u y'a u tɛ na yan ka degeli karamɔgɔ ba de bɛ n bolo n k'a d'u ma wa entraîneur caman bɛ Mali la minnu ka dɔnta kan ka girin kosɛbɛ an b'o an b'o ci u ma u tulo b'i la ayiwa mun ye PSG Dortmund Paris Maridi don don i b'a fɔ aliziri dɔn i taalen dɔgɔ a tɔgɔ dalen zsato i ye fa u y'a di se ka kɛ pzse dɔrɔn alize tari dɛ i b'a fɔ aliz i taalen don a si bɛ san bi ali seginna na sa tu ba ni pe ale' a ma ci fɛ ban kɛra den kosɛbɛ

D'accord an bɛ taa Amadu fan fɛ, Burama e yɛrɛ ka taa yen, i b'a ye k'a fɔ Réal de Bamako Bura o ye degelikaramɔgɔ kura sɔrɔ